wawa sfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake okhuzana ndi mtsikana amene anaphedwa ndi mahopu ake mtsikana ameneyu dzina lake ndi eve wangechi eve wangechi adali mtsikana amene ankachokera ku banja la middle class ndingathe kutero pamene mnyamatayu dzina lake ndi naftali naftali ankachokera ku banja labwino banja lolemera anthuwa adali mafrendi kuyambira ali ang'ono anthuwa adakumana ku chalichi mumati ku Sunday school ndikumene anakumana koma munthawi imeneyi Eve adali mwana wa sukulu wa primary komanso Naftali adali mwana wa sukulu wa primary ndiye nthawi zonse anthuwa ankapanga zinthu limodzi ku sukulu amapita limodzi ndiye nthawi zina Naftali amaba ndalama kwawo ndikumamupasa Eve ndi cholinga choti akadyere ku sukulu komanso azigula zosowa zake ali mafana Ndiye china chilichonse chimene ankapanga Naftali ankayesesa kupanga chinthu chomusangalatsa Eve. Ndi amakhalira limodzi amakhalira limodzi mpaka na primary adamaliza. Ndi atamaliza primary kudapezeka kuti Eve adapanga chiganizo chokayamba school ku Nyandarua High School. idali sukulu ya atsikana okhaokha ndi zimene zinapangisa kuti naftali ndi eve asiye kulumikizana nde eve ali ku sukulu kuja amakhala amakhala koma anthuwa adasiya kulumikizana monga mukudziwa kalekale muja mu chaka cha 2011 zidali zovuta kukhala ndi mafoni ana ndi amangokhala basi amangokhala nde kudapezeka zoti atamaliza maphunziro ake a high school anabwerera kwawo ku thika town Atafika ku Thika town adayamba kukhala, mwatsoka kaya mwamwayi adakumana ndi Naftali. Kuchezaso kunayambika, Naftaliso ankachokera ku Thika town nde amacheza kawirikawiri eve akakhala ku deni Naftali amabwera pa galimoto yake abweresa mphaso, ampasa ndalama, amampasa zinthu zambirimbiri zofuna kumukomedwesa naftali adali muchikondi ndi eve koma sakadatha kufotokoza kuti iweyo ndakukonda ndankagwisa ntchito ndalama pofuna kugula chikondi ndankampangira zinthu zambirimbiri zosangalasa pofuna kumusangalasa eve ndi eve ankalandira iyeyo samadziwa zoti naftali adali ndi mapulani ena ndamakhala mu thika town kudapezeka zoti adamutenga ku moi university atapita ku moi university china chilichonse chinali bwino adayamba kukhala kumene kujaku ndiye iye uja adapanga chiganizo chopanga wipe manambala onse a mfoni mwake adasintha simu kadi ndamakhala ndiye connection ya iyeyu ndi naftali idasokonekera naftaliso adasowa njira yomupezera eve ndamangokhala amangokhala ndiye kudapezeka kuti naftali adalowa pa facebook atalowa pa facebook kuma add friend kunabweresa ivy ivy anapanga accept friend request adayamba kucheza izi ndi izi mpakana anampasa whatsapp namba yake naftali anthu aja adayamba kucheza pa whatsapp china chilichonse chinali bwino naftali adayamba kutumiza ma gift kumtumizira ivy koma nkuti mu nthawi imeneyi ivy adali ali ku college amamtumizira ndalama amamtumizira zakudya amamtumizira ma gift card ndi zinthu zina zina zofuna kumusangalatsa ivy monga mukudziwa naftali adali mu chikondi ndi ivy koma sakadatha kufotokoza nde ivy nthawi zina naftali akayimba foni samayankha ankaona ngati kuti ngati samuyankha naftali atopa yekha asiya kumulabadira ivy koma naftali sadaimve ayi ndiye naftali amatumizabe ndalama ivy asakudziwa ivy akakhala ndalama zili mu foni ivy akakhala ndalama zili mu akaunti yake ya mpesa ndiye iye uja zinkamubowano chifukwa chakuti mu nthawi imeneyi ivy adali ndi chibwenzi ndipo chibwenzi chakecho chidali classmate yake ndiye iye uja poona kuti chibwenzi changachi chikaona kuti ndikulandira ndalama zochoka kwa mamuna wina chiona ngati ndikupanga cheating kapena china chake chikuchitika pakati pa ineyo ndi mamunayo zotsatira zake adamuza naftali udziwa chani ine zimene upangazi sizondisangalasa chonde ndisiye ndileke zinthu zonse zimene utumizazi ndibe nazo ntchito ineyo sindimakukonda chonde ndileke naftali anamva ngati waukiridwa chifukwa chakuti iye uja maganizo ake ankangoti ivy ndi mkazi wanga nde ivy atamuuza kuti ndi ndi munthu wina zidakhala ngati Ivy wamuukira. Zotsatira zake Naftali zinamupweteka kwambiri. Padali pa 11 April 2019, Naftali adapita ku Moi University ndi nkhwangwa. Ivy nkuti nthawi imeneyi ankakonzeka ku hostel kwake kuti apite ku maklasi. Anali ndi azinzake akuyenda mwadzidzidzi Naftali adafika mu kampasi muja ndi nkhwangwa. anam'menya nayo m'mutu. Zotsatira zake Ivy anagwa pansi. Atagwa pansi, anthu anabwera, Naftali sanathawe, anthu aja adayamba kum'menya Naftali. Koma nkuti mu nthawi imeneyi Ivy adali atamwalira. Naftali anamtibula moopsa mpakana polisi idafika. Itafika polisi ndi imene inampulumutsa. Panopa Naftaliyo ndi ameneyo. akugwira ntchito ya kalavulagaga ndipo mlandu wake udakali mkati ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro makamaka atsikana atsikana timakamba nthawi zonse ngati mamuna simunamukonde sibwino kudya zinthu zake chifukwa chakuti azimuna ambiri amakupasani zinthu ndi cholinga choti inuyo muwakonde amapereka zinthu zija akuhonga samangokupasani zaulere boza zedi ndiye zinthu zija mukamalandira ena mumaona ngati mukungolandira ndi mafrendi anu akupasani pamene mamuna uja adali m'mapulani ena ndi zimenenso zinachitika kwa Ivi Ivi ankaona ngati naftali ndi brother naftali ndi friend koma sankadziwa zoti naftali adali ndi cholinga ngati mukudziwa zoti mamuna simunamukonde sibwino kumadya zinthu zake kaya ndi friend wanu inuyo kazidyani zinthu zochoka kwa chibwenzi chanu kwa anthu ena ake angathe kumapasani zinthu mu dzina la friend koma pammawa inuyo mukapeza chibwenzi angathe kudzakutembenukirani chifukwa chakuti amaganiza kuti mwina inuyo tsiku lina lake muzawakonda mwina inuyo tsiku lina lake muzawapasa binzi nde zinthu zikasintha amamva ngati mwawaukira ndi zimenenso zinachitika apa akuluakulu ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti mutengerepo phunziro